And uh, this is water. Hmm? Ihe m na-ekwu na ọ mmadụ sị m kwuo, mmiri m na-aṅụ ya aṅụ, m na-eji ya esi nri, ihe ọ bụla

i want make una calm down just watch this video nenenu video a unu nenechazie video a una judge ya this case mara na o nwere mgbe evangelist ebuka obi ji were kwuo sị na o healigo this young girl so o nwere mgbe this young girl ji wee kwuo sị na evangelist ebuka obi kpere ekpere ọ na-afụ ụzọ ọfụma this girl never make that such statement only what this girl said that

but obere mmiri ọ gọziri anyị kuru shey you get hmm. ama m aha mmiri like I cannot remember akwara afa ehe ama m like ama m otu mmiri anyị kuru ya na-asa m ihu na-asa ahụ shey you get hmm. so ọ dị iche dịkwa ịma n'ime ihe ihe Chineke nna na-alụ ọrụ ya mgbe mgbe na-atụ anya

agara m ma tokunadu anyị gara tv joshua we don see tv joshua before you tv joshua anwụ in lagos anyị mgbe antị m na-alụbeghị ebe ebe antị m na-akpọ m aga ọ gwala chọọchị ọwụ ma ụma ya e gwara nke nke nọ na saịdị gas line a na-akpọ settle my case we go there we go every church it's just all like ọmụ aja I come say antị ka anyị kwụsị this chọọchị anyị na-agagharị like it's not proper nji kpọwazie cherubim sị chineke nna uche ya ka o mee i have go many church shey you get uh, like otu mgbe mgbe anyị gara fada mbaka anyị ma how many months anyị nọrọ there before lọta so i have go every both tokunadu both um, tv joshua mba ọ but within TV Joshua anwụna n'ihe m na-ekwu na TV Joshua na chọọchị ya ebe ahụ anyị agara m di ya but anyị ahụdị ya sef ahụkwala ndị wụ mmadụ ka ọ wụkwara anyị so I'm lucky like Chukwuebuka Anozie Obi locatera m that is why ọwụ ịsha ahụ hụrụ m I'm speechless because asị m na dat na ọ wụ m nọchakwa dị ya ka m la because because abịara m hụ garuo hụ crowd juru di ya I was like you know ihe awụ ihe a na-asị asị asị o onye otu a na This Seraphic oil, Seraphic oil a na-awork because mgbe m lara onye nwaanyị nyere m ya sị m nwa m wekwara ya ma na-ata ya n'anya m na-ekpe ekpere na-ekwubi okwu ike dị n'okwu ọnụ so ya sị m nwa m wekwara ya na-ekwu this Seraphic oil and Seraphic water ọkwa ịhụrụ ihe ọkwa ịhụrụ two things ha na-arụ ọrụ shey you get ana m like Seraphic water a na-akwara dị m pụwa na dị m ewere ya atị kwubi ekwu okwu so it's not like it's not like na ọwụ na m just mmadụ edi m so miracle ndị mmadụ sịkwa na ọwụ arrange o it's not matter of arrange ha sịkwa na ọwụ na ọwụ arrange na ọwụ ihe it's uh, like you come you come and uh, like ị bịara jụọ m sị m ele otu Ebuka Obi m gara ele otu o ji dịrị m asị gị na aka Chineke dị n'isi like ahụtụwala m ụzọ yes is what I said ọ bụ ihe m gwara gị ọ wụ nke idiyira m ọkwa gị bịara bịa jụọ m sị m Chukwuebu Zion m gara ele otu o ji m asị gị na tina gị lezie ele ele ele ọ bụ mụ ji aka m kọrọ gị so I can't see the reason why a ga-eji sị na ọ mụ dịra gị ma ọ so so so this like

okay enwere nke nọ n'Old Express ya Praise Victoria Church nke akwa agakwala m ya still no way ekwuchakwa no way that is why m ji gada mgboro agakwa Lagos o nwee onye kpọ m Lagos ọkwa mụ a kpọkọ ụmụnne m abụọ mgbe m na-agakwa Ebuka Obi ama m ụzọ asị m God na-anọkwa n'ime obodo sị Chineke nna gị zi m location miracle mimi mgbe anyị matara gị ọfụ eh,

is hand of work like ana m ahụ obere obere inyo inyo enwere nke enwere ihe inyo inyo mm. nwere ihe na mmadụ a na-ahụ ana m ahụ inyo inyo otu a na mm, mm. like mmadụ gbọ like otu a na nna na eh, ihe na-ese ihe o nwere ike na mmewaghala ihe na enwere ike na-ewelie ya mepee anya m But uh, now, m ga-emezi ihe niile emepịa neat I can akwa m shiri akwa m shiri m just shiri Indomie just now. But ugbu a na enwere ike ịgwa m colour efe m. I cannot like aga m ekwuli ya. Enwere ike ịgwala m ihe m gba n'aka colour ya.
It's some somehow black. Somehow black. Somehow black. Ha. Ha. Chineke lekwa enwekwa onye m sị kwuo enwekwa ihe dị ka arrange enwekwa onye m na-asupport enwekwa onye onye m na-asupport as m dị ugbu a na awụghị m onye Zion ministry

so this video why i bring now na old video for you people to see that that woman wey come online do this girl video is a liar she want to just to destroy the image of evangelist ebuka obi